Ди университетри тӏури къэбухащ. Куэду зыщхьэщыкӏрэ а тӏур? Япэ дыдэу фи махуэ фӏыу жесӏыну схуейщ. Сэ си ӏуэху еплъыкӏэ жысӏэу щытым, зыщхьэщыкӏыныгъэ иӏэщ. Мыкуу ӏейуэ, ауэ мо Мэзкуукӏэ нэхъ и уровеньыр нэхъ инщи, еджакӏуэхэр нэхъ хущӏэкъуу кӏуэну хуейщ. Ауэдэ къэпсу мыбыкӏи къэзгъэзэжу щытми, мыбыкӏи еджакӏуэ куэд цӏэрыӏуу, хамэ къэралхэм щацӏыхуу куэд диӏэщ. Ди Къэбэрдейми зэрыжысӏауи, ауэдэ дыдэу къыщхьэщыкӏкъым. Мыбыкӏэ къапщу щытым, уи унагъуэр щыӏэ, уи щӏыналъэр щыӏэ, унэм къеблэгъэжым и адэ-анэри щыӏэу, нэхъ тыншщ абы теухуауэ. Егъэджэныгъэ ӏэмал и лъэныкъуэкӏэ дыпсалъэмэ, нэхъ хэкъузауэ еджэн хуейщ, жаӏэу трагъэчыныхьу щыт? Щытщ. Дэтхэнэм укӏуами, тӏумкӏи сщеджащи, езы егъэджакӏуэращ ар зэлъытар. Тегушхуауэ седжэну, мы сэбэп къысхуэхъунущ жыӏэу жызыӏэхэр езыгъаджэхэм гу лъатэт. Ауэ емыджэну, диплом къудейращ сызыхуейр, тхылъымпӏэ зыра сызыхуейр жыӏэу куэд щыӏэщи, дэнэкӏэ умыгъэзами, абыхэм нэхъ Гу лъамыту, зэманэ яхьт. Сытми жысӏэну абыкӏэ сызыхуейр езы егъэджакӏуэм куэд елъытащ. Мэзкуу ущеджауэ щыщыткӏэ, Мухьэмэд, уэ уи ныбжьэгъухэр нэхъыбэу абыкӏэ хъунщ здэщыӏэр? Си ныбжьэгъухэр тӏумкӏи щыӏэщ, ауэдэ къэпсу дэтхэнэр абыкӏэ къэна, дэтхэнэр абыкӏэ сэ уэду къэкӏуэжауэ я унагъуэм хэсщ мэлажьэ. Зэрыжысӏауи, хэт и Дуней еплъыкӏэр зэщхьми, тегушхуауэ абыкӏэ къыщынащ. Телефонкӏэ дызэрощӏэ, дызыхуотхэ.
Студент зэманыр цӏыхум и гъащӏэм и фӏыпӏэу ябж, Мухьэмэд. Ущеджа зэманыр уигу къэгъэкӏыжи, моуэ зы ӏуэхугъуэ нэхъ уигу къинэжауэ щыгъуазэ дыкъэщӏ.
Сигу къинэжар сэ езым школ зэманым сызэщӏэс лъандэрэ спортми теухуауэ, еджэнми теухуауэ дыхэту. Усэ жытӏу щытми, конкурс чтецов дагъакӏуэми дыщыта. Ауэдэ къэпсу мо Москвэм дыщыкӏуам зэ ауэдэ къэпсу зыкъедгъэлъэгъуащ. Мыр нэхъ сигу къинэжа жысӏу щыжызмыӏыфу щыту куэд къэхъуащи, ауэдэ куэдым дыхэта. Абы теухуауэ а илъэситху, илъэсих сызэреджам псори сигу къинащ.
Еджэн ӏуэхум нэмыщӏкӏэ сыт иджыри удэзыхьэхыр? Си шыпхъу нэхъыщӏэм пианинэ еуэурэ ӏейуэ сигу ирихьти, селъэӏуа пианинэми сдихьэхыу зезгъэсащ уэрэд зытӏущ. Сеуэну. А си адэм шахмэт сыдоджэгуи, шахмэтми сыдехьэх.
Зэрыжыпӏэмкӏэ, Мухьэмэд унагъуэм ис цӏыхухэм сыт хуэдэ ӏуэху ялэжьми задыбогъэкӏур. Уи адэм шахмэт удоджэгу, уи шыпхъу цӏыкӏум и гъусэу пианинэ уоуэ. Уи анэм и гъусэу сыт-тӏэ пщӏэр? Ди мамэ гумызагъэщи, хадэ сыт жыпӏэу щытми, зы тӏэкӏу худосэ.

Спорт сыт хуэдэ лӏэужьыгъуэ Мухьэмэд узыхэтыр? Спортым кикбоксинг жаӏэу зыхэфха хъун, абы дыхэтщ и смешанное единоборство жаӏэри, абыкӏи тӏури зэдэтхьу дыхэтщ. Ди тренерым и цӏэ Къудей Алимщ. Хамэ къэрал сытми щацӏыхуу щыта, ара дызыгъэсари. Фӏыщӏэ хузощӏ. Иджыстуи ухэтщ абы укъыхэмыкӏыжауэ, ара? Атӏэ, иджыстуи сыхэтщ. Сентябрым екӏуэкӏын хуейщ Кубок мира жаӏэри. Абы къикӏыу Урысейм и чемпионатым дыкӏуэн хуейщ. Иджысту ӏейуэ зыдогъэхьэзыр, махуэм пщэдджыжьымрэ пщыхьэщхьэмрэ тренировкэр зэман къыхэтхауэ дощӏ. Спортымрэ еджэнымрэ зэран зыхуэхъуу зыпэщӏэуву щыт-тӏэ? Зэран зыхуэхъукӏэ сэ зэи къысхуэхъуаӏым, тӏуми сыхуейуэ сыщытащи, ущыхуейм дей псори здэбгъэкӏуэну, спортым нэмыщӏи къафи, къафэми дыкӏуэу щыта, сыщыцӏыкӏум джыри нэхъ къыщызгурымыӏуэм абы псори къыхэсха. Аркӏэ сэ езым тегушхуафӏэ сщӏауэ, мыбы сыхэтын, мыбы сыхэтын жысӏэу, сэ езым фӏыуэ къэслъэгъуауэ, фӏыуэ зыгуэр щыплъагъум дей ӏуэху гуэр Нэхъ удехьэхри псори зыхуэбгъэкӏуэну ухуей уохъу. Щӏалэ цӏыкӏур спортым нэхъыбэу дезыхьэхыр адэращ. Уэ нтӏэ уи псалъэмакъым къызэрыхэбгъэщамкӏэ, уи анэм уемыджэу къыпхуидэтэкъым. Уи адэм спортым хыхьэ жиӏэмэ, уи анэм уеджэн хуейщ, ӏэмал имыӏэу жиӏэу щытмэ, ар дауэ зэрызыхуэбгъакӏуэр?
Си анэм щы, плӏы къэсхьу идэтэӏыми, тренировкэм узгъэкӏуэнукъым, жиӏэу къыспиубыдащ. Абы теухуауэ тху къэтхьыну дыхуейуэ, мис ауэдурэ тренировкэми дамыутӏыпщу, ауэ тху ужей къэтхьын щыщӏэддзэм, псори тыншейуэ зыхуокӏуэр абы яужькӏэ.
Ди лъэпкъым къыхэкӏа цӏыху пажэхэм ящыщу хэт сымэ я цӏэ къипӏуэфын? Щоджэнцӏыкӏу Алий нэхъ купщӏэ езытауэ ди къэбэрдейхэм щыщу ар нэхъ къызолъытэ япэ дыдэу. Абы и усэ Нанэ жери усэр ящӏэ хъун ӏэджэми, ар ӏейуэ сигу ирохь, Тыркум щыӏэу ди щӏыналъэ игу къэкӏауэ а усэр зэритхар сощӏэ. Абы и нэужь Кӏыщокъуэ Алим теухуауэ абы ӏейуэ И ныбжьэгъуащ балъкъэр поэт Къайсын Кулиев. Мис ахэр сигу къинэжащ школ зэман лъандэри. Иджыстуи уеджэу щыт щыпхущӏыхьэхэм де абы я тхыгъэхэм? Щысхущӏыхьэхэм де мис школ еджэ си шыпхъэм я сабий си дей къэкӏуэжми, сэ сызыблэкӏахэр сигу къокӏыжри, сабийхэм сыщыхуеджэжи къохъу. Сэри япэм усэ стхыу щытащ. Щоджэнцӏыкӏу Алий теухуауэ илъэсищэ щыхъум тхылъ къыдагъэкӏащ, абы си усэр къыхахри текӏуэныгъэкӏэ тхылъым иту ису щыӏэщ.
Тхакӏуэхэм щыщу Теунэ Хьэчими уи унэцӏэджэгъуу щытщ, Мухьэмэд, абы и тхыгъэхэми фӏыуэ ущыгъуазэ къыщӏыкӏынщ уэ. Теунэ Хьэчим си Унэцӏэджэгъум и мызакъуэу икӏи ди унэкъуэщщ. Абы и мероприятие куэд екӏуэкӏа икӏи сыхэтащ Хьэкӏуащэ Андрей ди гъусэу. И тхыгъэхэми сыщыгъуазэщ, срогушхуэ. Иджысту Мухьэмэд щӏалэгъуалэ гуп зыхуэзауэ щытмэ, зы щӏыпӏэм дей щысу, ауэ щхьэж и телефоным еплъхьу щытщ. Фэ фи ныбжьэгъухэр фызыхуэза иужькӏэ дэхуэдэу зэрызэтевгъэувэр, фэри интернетым здевгъэхьэхрэ куэду? Зыщӏыпӏэ загъэпсэху нэхърэ интернетым исым нэхъ къащтэ. Дэ си ныбжьэгъухэм теухуауэ ауэ дыдэу щыттым. Дызыхуэзэми гъащӏэр нэхъ ди фӏэӏэфӏу, джэгу сыт екӏуэкӏми мес бэрэжьей махуэ къэс ирагъэкӏуэкӏ къафэ, джэгухэм дыкӏуу, мокӏэ щи тренировкэми зэгъусэу тщӏу, тренировкэ нэужьым де зым зыгуэр къэдгупсысыжу.

Мэкъумэш къэрал университетым финанс ӏуэхум щыхуеджащ. Апхуэдэу Тула къалэм дэт университетми юрист ӏэщӏагъэр щызригъэгъуэтащ. Щӏалэгъуалэм яхуэгъэзауэ республикэм щрагъэкӏуэкӏ ӏуэхухэм и фӏэкъу хэтщ, Лъагапӏэщӏэ проектым текӏуэныгъэ щызыӏэрызыгъэхьахэми ар ящыщщ.
Мухьэмэд, уэ мис уи щӏалэгъуэщ, уи дахэгъуэщ жозгъэӏэну сызыхуейр. Щӏалэгъуэ псалъэр дауэ къызэрыбгурыӏуэр? Щӏалэгъуэ жыпӏэмэ, сэ си дежкӏэ ар япэрауэ ӏэмал зэфӏэкӏыныгъэ ущиӏэ зэманщ. Умыщӏэ гуэрхэр къапщӏэу, узыхущӏэкъу гуэрхэм нэхъ ухуэшэрыу, нэхъ утегушхуэу упэрыуву, нэхъ умышыну, сыт щыгъуи щӏэ гуэрым ухуэхьэзыну дунейм утетыныращ сэ къызэрыслъытэмкӏэ щӏалэгъуэ псалъэм и мыхьэнэу жыпӏэ хъунур. Етӏуанэрауэ, щӏалэгъуалэм и насыпщ жыхуэпӏэр, ущыщӏалэм деж ӏуэху гуэрхэм нэгъуэщӏу уоплъ, зыгуэрхэр нэхъ уигу дохьэ, зыгуэрхэр нэхъ пфӏэмыӏуэхуурэ блокӏ. Гъащӏэм сыт щыгъуи гуфӏэгъуэри гузэвэгъуэри хэтщ, ауэ ущыщӏалэм деж Гуфӏэгъуэр нэхъыбэщи, арауэ къыщӏэкӏынщ щӏалэгъу, зи щӏалэгъуэм и насыпщ жыхуаӏэр. Мухьэмэд, уэ ныбжьэгъу пхуэхъуну цӏыхур дауэ къызэрыхэпхыр? Тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэми е тӏэкӏу нэхъыщӏэӏуэми ар ныбжьэгъу пщӏыфыну? Сэ сызэрегупсысынкӏэ, мес мор ныбжьэгъу сщӏынщ жыпӏэ щхьа, Зыгуэр хыбубыдыкӏ щхьа ар ныбжьэгъу пхуэхъунукъым, ныбжьэгъугъуэр илъэс ӏэджэкӏи къалэжь. Сэ сыкъапщтэмэ, цӏыху мащӏэщ сэ мыр си ныбжьэгъущ жысӏэу зыхужысӏыфынур. Сиӏэщ цӏыхугъэ ӏэджи, ӏэджи соцӏыху, ауэ цӏыхугъэ псори ныбжьэгъу хъуркъым. Илъэс бжыгъэм утепсэлъыхьмэ, сэ сызэреплъымкӏэ, зэныбжьэгъухэм я илъэс бжыгъэри зытехуэн хуейщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, зэныбжьэгъуитӏым, цӏыхуитӏым, я зэхуаку илъэс куэд дэлъмэ, абы я дуней еплъыкӏэри зытемыхуэнкӏэри хъунущ. Сэ къызэрыслъытэмкӏэ, ауэдэр апхуэдэр къезгъэкӏукъым ныбжьэгъуагъэм. Арщхьэкӏэ нэхъыжьыгъэр ӏейуэраӏым, ар фӏыщ, нэхъыжь уиӏэмэ, чэнджэщ къозытын, гъуэгу пэж утезыгъэувэн. Сэ си щхьэкӏэ сиӏащ апхуэдэ цӏыху, си япэ лэжьапӏэ сыщылэжьам и нэхъыщхьэр. Ар сэ икъукӏэ сэбэп къысхуэхъуауэ къысщохъу. Еджапӏэр къэзуха нэужь лэжьапӏэм езы лэжьапӏэ ӏуэхукӏи сэбэп къысхуэхъуащ гъащӏэм си дуней еплъыкӏэми абы хэлъхьэшхуэ ищӏауэ къысолъытэ.
Нтӏэ, уэ иджысту уи ныбжьэгъукӏэ узэджэхэр сабий садым щыщӏэдзауэ уи ныбжьэгъу хьэмэ школым де къыщыпцӏыхуауэ апхуэдэ? Сэ ныбжьэгъукӏэ гысту сызэджэхэр, зэрыжыпӏам хуэдэу, Сабий садым къыщысцӏыхуауэ жыпӏэ хъунущ. Зыр еджапӏэ школ еджапӏэм щыщӏэдзауэ, зыр еджапӏэ нэхъыщхьэм щыщӏэдзауэ дызэныбжьэгъущ. Илъэсипщӏ пщыкӏутху хуэдиз хъуауэ дызэныбжьэгъущ, дызыхуэпэжщи, абыи срогушхуэ.
Уи ныбжьэгъумрэ уэрэ ӏэмал имыӏэу зы ӏуэху еплъыкӏэ фиӏэу фыщытын хуейуэ къыпщыхъурэ, хьэмэ фыщызэныкъуэкъу фи гупсысэр щызытемыхуэ къэхъурэ? Дыщызэныкъуэкъуи, ди гупсысэр щызэтемыхуэ ӏэджи къохъу, ӏэджэри дызэфӏонэ, ауэ ныбжьэгъугъэр ара хъунщ зиӏисыр, дызокӏуж. Сэ сыкъуаншэми, езыхэр къуаншэми, телефонкӏэ узэпсалъэу сыту тыншщ, узэкӏуж хъунущ.
Иджысту щӏалэгъуалэр псалъэмэ, куэду жаӏэу зыхыбох. Лэжьапӏэ уувыну гугъущ, уи щӏыбагъ зыхузэфӏэкӏ гуэр къыдэмытмэ, зыщӏыпӏи укъащтэкъым, жари. Абы теухуауэ уи ӏуэху еплъыкӏэр къэсщӏэну сыхуейт, Мухьэмэд. Япэ дыдэрауэ уи гъащӏэр зыпыпщӏэн, уи лэжьыгъэр фӏыуэ егупсысауэ къыхэхын хуейщ, етӏуанэрауэ абы фӏыуэ хуеджэн хуейщ. Гысту япэу ягъэувыр Сыт щыгъуи уи лэжьыгъэм зэрыхэпщӏыкӏыращи, абы фӏыуэ ухуэхьэзыру щытын хуейщ, фӏыуэ ухуеджауэ щытын хуейщ. Зэхыбох иныкъуэхэм деж еджапӏэр къэбухмэ, занщӏэу дауэ уи лэжьыгъэм фӏыуэ зэрыхэпщӏыкӏыныр лэжьапӏэм укъащтэӏым жаӏэу. Арщхьэкӏэ ар уи жагъуэ пщӏы хъунукъым. лэжьыгъэ зэ упэрыувэмэ, абы къыхэкӏыу щӏэныгъэфӏи зэбгъэгъуэтыфынущ, зыгуэрым деж щыщӏэбдзэмэ. Итӏанэ лэжьакӏуэ ӏэзэ ухъуа нэужь, уи гъуэгухэри нэхъ зэӏуха мэхъу. Уэ уи нэ къыхуикӏмэ, уэ ухущӏэкъумэ, лэжьапӏи бгъуэтынущ, дэкӏуеиныгъи бгъуэтынущ. Псалъэм папщӏэ, сэ сыкъапщтэмэ, сэ еджапӏэр къэзуха нэужь, Стажёр жыхуиӏэм хуэдэу банкым сыкӏуэри зыкъомрэ сыщылэжьащ. Абыи сыхущӏегъуэжкъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, а зэманым сэ щӏэныгъэ куэд къэсщӏащ, адэкӏэ си лэжьапӏэми си лэжьыгъэми сэбэп къысхуэхъуауэ. Итӏанэ жысӏэну сыхуейт, ди щӏалэгъуалэхэр мыукӏытэу, мышынэу, я фӏэщ хъууэ конференцэхэм, зэпеуэхэм хыхьэну, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ абы я сэбэпышхуэ къокӏ. Сыт щыгъуи абы, дауэ мыхъуми, щӏэ гуэрхэр къыщыбощӏэ, цӏыхугъэ, цӏыхугъэщӏэхэр зыбогъэгъуэт. Ахэр адкӏэ уи лэжьыгъэми, уи гъащӏэми сэбэп къыщыпхуэхъунущ. Си щхьэкӏэ сэ ауэдэ цӏыху ӏэджи сэбэпи къысхуэхъуащ, сахуэзащ, гыстуи ӏейуэ фӏыуэ дыздолажьэ. Мухьэмэд, уэ насыпыр сыт зыхэплъагъуэр?
Сэ къызэрэслъытэмкӏэ, уи адэ-анэр узыншэу, уи унагъуэм щӏэс псори узыншэу, пшхын бгъуэту, блэжьын уиӏэу аращ. Цӏыхум и дуней тетыкӏэми ӏэджи иӏыгъыу къысщохъу. Сыт щыгъуи ӏей гуэр къэплъыхъуэмэ, ӏей ухуэзэнущ, фӏым ухущӏэкъумэ, фӏым упежьэмэ, фӏы ухуэзэнущ, зэрыжаӏэщи, узэджэр къокӏуэ. Мухьэмэд, уэ Лъагапӏэщӏэ жыхуиӏэ проектым ухэтащ икӏи, сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, абы ехъулӏэныгъэфӏхэр щызэбгъэпэщащ. И гугъу къытхуэщӏыж а проектым.
Зэпеуэр икъукӏэ гъэщӏэгъуэну екӏуэкӏащ, абы куэдуи нэхъыбэри утепсэлъыхь хъунущ, ауэ кӏэщӏу жыпӏэмэ, Лъагапӏэщӏэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр къэрал лъэщ ухуэным, ди цӏыхухэм, ди щӏалэгъуалэхэм я мурадыр хэлъхьэныращ. Къыхэзгъэщхьэхукӏыну сыхуейт, нетӏэ дызытепсэлъыхьа щӏалэгъуалэхэм зыри уи щӏыбагъ дэмыту лэжьапӏэ бгъуэтынуӏым жызыӏахэм папщӏэ, а зэпеуэм хэта ӏэджи лэжьапӏи ягъэуващ, иджыри ягъэувыну зыгуэрхэр къагъэгугъэ. Ари псалъэм папщӏэ къапщтэ хъунущ, мис ауэдэ зэпеуэхэм, форумхэм ухэтми абы ифӏ къызэрокӏыр. Мис-мис сфӏэгъэщӏэгъуэнщ жыпӏэу узэдэӏуахэм ящыщ зы упщӏэ и гугъу къытхуэщӏыж. Къыхэзгъэщхьэхукӏыну сыхуейт ди Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм турист къешэлӏэнымкӏэ. Зы махуэ хэтхри а упщӏэм дытепсэлъыхьащ. Сэбэп къытхуэхъуащ Тӏымыжь Хьэсэн ди Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ, зэрыжысӏакӏэ, иджыпсту Курорты Северного Кавказа жыхуиӏэм и нэхъыщхьэу мэлажьэ. Абы илъэгъуащ ар щыӏащ нэгъуэщӏ къэралхэм, нэгъуэщӏ зыгъэпсэхугъуэхэм, абы икъукӏэ гъэщӏэгъуэну къыджиӏэжащ нэгъуэщӏ къэралхэм я зыгъэпсэхупӏэ щӏыпӏэхэм къызэрызэрагъэпэщыр, абыхэм я щӏэныгъэхэр, абыхэм я къызэгъэпэщыныгъэхэр ди Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыхэтлъхьэфынур, зэредгъэфӏэкӏуэфынур, цӏыху нэхъыбэ къакӏуэу ди республикэм зыщагъэпсэхун папщӏэ Нэхъ тщӏэ хъунухэм къытхутепсэлъыхьащ.
Мис иджы куэд мыщӏу иджыблагъэ Мэзкуу къикӏа лӏыкӏуэхэр фигъусу мис а проект лъагапӏэщӏэ жыхуиӏэм теухуауэ зэхуэс фиӏа си гугъэщ Мухьэмэд, фызытепсэлъыхьахэмрэ къыщыфӏэта упщӏэхэмрэ и гугъу къытхуэщӏыж.
Зэпеуэр иуха щхьэкӏэ абы хэтахэм, абы текӏуахэм лъагапӏэщӏэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр дгъэзэщӏэн щыдгъэтакъым.

Кошин Игорь, егъэджакӏуэ Сергей Маркедонов, Николай Силаев, Абыхэм яхэтащ ди республикэм щыщ, ди республикэм къыщалъхуа цӏыху ехъулӏэныгъэ зэзыгъэгъуэтахэр. Псалъэм папщӏэ, Тӏымыжь Хьэсэн А махуиплӏым сэ и сэбэпышхуэ къыдэкӏауэ къысщохъу, икъукӏэ гъэщӏэгъуэну екӏуэкӏащ. Дэ ӏэмал дгъуэтащ ди республикэм къыщекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм, упщӏэхэм нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏэ деплъыну, дымыщӏэ ӏэджи къэтщӏэну. Дауэ мыхъуми, а цӏыхухэм я лэжьыгъэм фӏыуэ хащӏыкӏыу, я лэжьыгъэм куэд щӏауэ хэту къыбжаӏэн куэд зиӏэ цӏыхущ ахэр. Жысӏэну сыхуейт иджыри а махуиплӏым и кӏуэцӏкӏэ упщӏэ куэдым и жэуап зэрыдгъуэтар. Тӏэкӏу ипэ сищынщи, жысӏэнщ, етӏуанэ пычыгъуэр Мэзкуу щекӏуэкӏынущ, абы зыхудогъэхьэзыр, проектхэр догъэхьэзыр, Налшык къалэ нэхъыфӏ зэрытщӏынум нэхъ тегъэщӏылӏауэ.

Ди нэтыным и къыкӏэлъыкӏуэ ӏыхьэр зытеухуар ди фащэмрэ абы и гъусэ ӏэмэпсымэхэмрэщ. Иужь зэманым ди щӏалэгъуалэм лъэпкъым къыддекӏуэкӏ ӏуэхугъуэхэм нэхъ мыхьэнэ ирату хъужащ гуфӏэгъуэ зэхыхьэхэм, хьэгъуэлӏыгъуэхэм фащэ ящыгъыу зэрекӏуэлӏэнуми иужь итхэщ. Ди нэтыным къезгъэблэгъащ лъэпкъ ӏэщэ фащэхэм я къэгъэщӏэрэщӏэжыным, абыхэм гъащӏэщӏэ етыжыным телажьэ Абазэ Амир. Лъэпкъ ӏэщӏагъэм удихьэхыныр сыт къызыхэкӏар, Амир? Ухуеджауэ щыт? Хьэуэ, сыхуемыджауэ. Мы тыкуэныр къызыӏутх щабыжыми, илъэсихыбл япэ адыгэ ӏэмэпсымэ фащэм кӏэралъхьэ сытхьэр, дэ нэхъ нэхъыжьыӏуэ мы дыщэ дыжьынам елэжьам сеплъурэ, сигу бырихьурэ сдихьэх щабыжыми, сэ езым щӏыжын щӏэздза.
Щапхъэ зытепхауэ мис иджысту зыгуэрым сеплъри, щӏэздзащ жыбоӏэ. И цӏэр къипӏуэфыну? Нтӏэ, Брай Ратмир, Тумэ Залым, мис абыхэм я лэжьыгъэхэм сеплъурэ, Ратмиррэ сэрэ зэгъусэу къызыӏутхауэ щытат мы тыкуэнри. Ратмир ищӏ лэжьыгъэхэм сеплъурэ ауэдэу абы щапхъэ тесха. Мы адыгэ ӏэмэпсымэхэр сщӏыну сфӏэфӏу сигу дыхьу щытщ ауэдэу. фащэм кӏэралъхьэ ӏэмэпсымэхэр псори дощӏ, цӏыхухъум ейри, цӏыхубзым ейри. Нтӏэ, Амир пэжщ, мис иджысту мыбдеж зызоплъыхьри, зэмылӏэужьыгъуу, зэмыфэгъуу ӏэлъын хъуми, тхьэгъу хъуми, бгъэӏулъ, мис бгырыпх куэд бощӏыр. Абыхэм узырелэжь материалыр дэнэ къыздепхыр? Дыжьынри дыщэри псори иджысту богъуэт, а лому къэтщэхуа бгъэткӏуми сытми абы къыхэтщӏыкӏыурэ Завод щыӏэ, слиткэурэ килограмм бжыгъэкӏэ ухуейм къэпщэху мэхъу, ухуейм грамм бжыгъэкӏэ къэпщэху, ар бгъэткӏужурэ пщӏыурэ. Иджысту тхьэгъу щыӏэхэм псори дыжьынӏымэ, подделка къыпӏэрохьэ. Ахэр бгъэкъэбзэжыну сытыну гугъущи, занщӏэу хьэзыру дыжьын къабзэ къэпщэхумэ нэхъ тэмэм. Япэм дыжьын щыӏам гъуаплъэ куэд хэлъу щыта. Иджысту щыӏэ дыжьыныр девятьсот двадцать пяти пробэ жыхуиӏэр ӏэджэкӏэ нэхъ къабзэ япэм шестьсот семьсоти пробэ ящӏу щыта. Дыжьыныр нэхъ быдэу сыту щытын щхьэ, пояс ящӏми, шыӏэпслъэпс ящӏми, гъуаплъэ куэду халъхьэу щыта, нэхъ пкъыщӏэту нэхъ быдэу щытын щхьэ. Нтӏэ. Ну, дыжьын къабзэкӏи щӏауэ украшение тхьэгъу сытхэр цӏыхубз ӏэмэпсымэхэр нэхъ дыжьын къабзэкӏэ щӏауэ нэхъ урехьэлӏэ, цӏыхухъу ӏэмэпсымэ нэхъ пробэр нэхъ лъаншхуэу урехьэлӏэ. Ар къызыхэкӏыр сыт? Цӏыхухъум шым е сытыр нэхъ быдэу, нэхъ пкъы щӏэту, нэхъ исраф мыхъуу щытын хуейщ икӏи пробэр нэхъ, нтӏэ, нэхъыбэрэ зекӏуэн щхьа, дыжьын къабзэ ӏэкӏэ уеӏусэмэ, Тептхъуэ ауэдэу щытщ, ауэдэу щабэу щытщи, абы зыгуэр хыумылъхьэу хъунукъым, а гъуаплъэр аращ халъхьэу щытар. Мис, Амир, мыбы соплъри, бгырыпх дахэ дыдэщ. Мы бгырыпхыр пщӏын папщӏэ зэманкӏэ сыт хуэдиз текӏуэдэну? Зы тхьэмахуитӏ текӏуэдэну. Умыпӏащӏэу, тэмэму пщӏымэ.

Мыщӏэ цӏыкӏухэр-щэ? Мыщӏэр къыдощэху фианит и цӏэ. Адыгэхэм я нэхъ ӏэзу пояс, нагрудник, бгъэӏулъ тазым ищӏу щытами, дэри ауэду тщӏыну еужь дитщ, япэм, япэрей зэманым дахэу зэращӏу щытам хуэдэу дэри тщӏыну дыхэтщ. Иджысту фащэм кӏэрылъынхэр цӏыхубзым ейри цӏыхухъум ейри къащэхуурэ, Дунейм дехыжмэ, ди фэеплъу къэнэнщ жаӏэурэ зрагъэпэщурэ и къуэрылъху пхъурылъхухэм къыхуагъанэ. Щӏалэгъуалэм иджысту фащэр яфӏэфӏу ирагъэду, щӏэупщӏэ иӏэу нэхъ хъужауэ къыпщыхъурэ? Мы иужьрей илъэс зыщыплӏым нэхъ фащэ псоми щатӏэгъэну хуейуэ сыту ауэду. Нэхъ цӏыху нэхъыбэ къокӏуэ.
Мы бгъэӏулъыр къатщтэрэ деплъмэ, Амир, псоми зэхуэмыдэщ я бжыгъэкӏэ тетыр. Пщыкӏутху, пщыкӏух, пщыкӏубл. Ар къызыхэкӏыр сыту пӏэрэ?
Нэхъыжьхэм деупщӏати, ар Бгым и кӏыхьагъым теухуауэ, и ныбжьым теухуауэ ауэдэу нэхъыбэ хъуурэ кӏуэурэ ныбжьыми псоми иӏыгъыу щыта. ӏэпкълъэпкъым. Нтӏэ, и ӏэпкълъэпкъыр нэхъ цӏыкӏуу щытымэ, нэхъ цӏыкӏуу хутрадэу щыта, псори зэкӏуу щыта.
Мыдэкӏэ мы и щхьэм тет цӏыкӏур-щэ? и пщэм дей нэхъ игъэдэхэну сыту ящӏу щытауэра. Зыхузэфӏэкӏым нэхъ къыхэщын щхьэ ящӏу щыта?
Мыбы тет тхыпхъэщӏыпхъэ цӏыкӏухэр. Дыжьыным къэбгъэплъурэ, саут абы зреджэ, саут иплъхьэурэ япэм ауэду зэращӏу щыта? Пасэрей сурэтхэм сеплъурэ тхылъ сытхэм, тхылъыжь ӏэджи сиӏэщи, зэзгъэпэщауэ, абы итхэм тесщӏыкӏыурэ сеплъурэ тхыпхъэ сытхэр
Нобэрей дунейм нэхъ езэгъыу иджыри щӏыкӏэу пщӏа, е хэт нобэрей стилизованнэу хуэдэ ящӏэм, фӏыуэ хэзыщӏыкӏ еджа сытхэм япэрей пасэрейм нэхъ ещхьу нэхъ къащтэ.
Унагъуэм я нэхъыжьхэм къыхуагъэнауэ зиӏэ щыӏэщ мыпхуэдэхэр. Къыщыфхуахь щыӏэ ящэжыну хуейуэ? Нтӏэ, хуэгузавэу
Ашхъэ хуейуи къыщахь щыӏэщ, къыдощэху. Ауэдабзу адыгэ унагъуэм къинэжыну адыгэхэм къарохьэж а нэгъуэщӏ унагъуэ нэхъ зыхузэфӏэкӏ, нэхъ фэеплъкӏэ къагъэнэну хуейхэм къащэху. Ауэ нэгъуэщӏ лъэпкъ адыгэ ӏэмэпсымэ есщэркъым. Мис мы уи ӏэщӏагъэм хуебгъаджу, хуебгъасу, иужькӏэ щӏэблэм Ящӏэн папщӏэ, уэ пщӏэр зэӏэпыпхыу щытын хуейщ. Нтӏэ, къуэш нэхъыщӏэ сиӏэщи, мис мы гъэм школыр къиухауэращи, ар изогъасэ. Уже илъэс хъуауэ, фӏэгъэщӏэгъуэну, зригъэсэну хуейуэ щытщ.

Тыгъэ зыгуэрым хуащӏын хуейуэ фщӏыхэр ящэхуу щыт? Нтӏэ, хамэ къэралами, ӏэджи къокӏуэри яхудощӏ. Тыркум щыӏэ адыгэ ӏэджи къокӏуэ. Инстаграмкӏи дыкъагъуэтурэ ауэдэу звонить къащӏурэ заказ ящӏымэ, почтэкӏэ яхудогъэшэж и нэхъыбэм, езыхэр къэмыкӏуэфмэ.
Уи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа ӏэмэпсымэхэр зыгуэрым тыгъэ хуэпщӏрэ? Хамэ, си ныбжьэгъухэми, ди благъэхэми мызэ-мытӏу Тыгъэ хуэсщӏауэ щыта.
Иджыпсту интернетми куэду щыболъагъу цӏыхухэми я псалъэмакъым къыхощыр. Хъыджэбз фащэм хьэзырхэр кӏэралъхьэжари, хуэмыарэзыуэ фэри ауэдэу фагъэщӏыну фыдей къекӏуалӏэрэ цӏыху? Тӏорэ щэрэ къэкӏуауэ щытат иригъэщӏынуи, зэрыпщӏыну сеупщӏри, мыращ щыжиӏэм сэ пхуэсщӏынуӏым, жагъуэ умыщӏ жысӏэри щӏэзгъэкӏыжауэ щыта. Ар сэ сфӏэемыкӏущ цӏыхухъу ӏэмэпсымэ цӏыхубзым триту ауэдэу зрихьэну.
Иджы цӏыху мыр къэзыщэхум къыгурымыӏуэнкӏэ хъунущ. Уасэ и лъэныкъуэкӏэ яфӏэлъапӏэу къэхъурэ? Мыхэр пщӏын щхьэ пэщэщэнщ. Дэ махуэ псом дылажьэми, унэм сыкӏуэжа нэужьи, унэми мастерской щызиӏэу, абы и жэш ныкъуэ хъуху сыщылажьэ къохъу. Къызыгурыӏуэр мащӏэщ. Къызыгурыӏуэм зыри жимыӏэу къещэху. Мыдрей хэзымыщӏыкӏам нэхъ пуду къызэращэхун яужь итщи, уасэкӏи и нэхъыбэ къодауэ, щхьэ лъапӏэ жаӏэу. А псори къапщтэмэ, Амир, нэхъ зэман зыхьу, нэхъ гугъу уезыгъэхьу сыт яхэтыр? Уей, мыбы тынш зыри хэмыт, ауэ бгъэӏулъымрэ Поисымрэ пщӏыну нэхъ гугъущ псом нэхъ. Цӏыхубз ӏэмэпсымэ нэхъ гугъущ пщӏыну нэхъ зэман нэхъыбэ ехь цӏыхухъу ӏэмэпсымэм нэхъ. Нэхъ уегугъун хуей, нэхъыбэ лэжьыгъэ хэлъщ. Цӏыхубз фащэр яуэдабзэу нэхъ лъапӏэщ цӏыхухъум ейм нэхъ.

Куэдым шы зрагъэпэщ, абы ехьэлӏа шы ӏэпслъэпс, уанэ, ахэри пщӏэу къыщӏэкӏынщ. Уанэ зыщӏым де уанэ къыщыдощэхури, дыжьын тетщӏыхьура, мыдрей ӏэпслъэпс хэплъхьэнухэр дощӏри, фэ сытхэм, фэм хэзыщӏыкӏым, фэм езым трелъхьэж, абы хэплъхьэнухэра тщӏы. Дыжьыныращ-тӏэ.
Дыжьыныр дыжьын дыдэрэ.
Дыжьын нэпцӏрэ дыжьын къабзэрэ къызэрыпщӏэнур азотнэ кислота жери щыӏэщи, ар дыжьыным тыбогъаткӏуэри абы къигъэлъэгъуэну. Дыжьыныр нэпцӏу щытымэ, ар щӏыху хъунурэ къэкъуэлъэн щӏидзэну. Дыжьын тэмэму щытым зыри къыщымыщӏу, тебгъэлъэда ежэхыну.
Мис мыхэр зэман дэкӏыу щытмэ, нэхъ фӏыцӏэ хъууэ е и фэр нэхъ пыкӏыу щыт? Мы гъуаплъэм ейр щыттӏымэ, латуным окисляться ещӏ, ауэ мис мы гъуаплъэ бронзэм ейр зыри зихъуэжым и фэ. Мыр зы илъэс ныкъуэ мэхъу зэрысщӏа, зыри къыщыщӏакъым зэрыщытщ. Зыгуэркӏэ нэхъ фӏыцӏэ хъууэ щытмэ, уэ къыпхуахьу щытмэ, зэрыщыта пхуэщӏыжыну? Нтӏэ, яхудогъэкъэбзэж, реставрировать стариннэ. Поясхэр яхудощӏ. Езы зезыхьэхэм яхуэщӏынумэ, хэзыщӏыкӏым хуэпхьрэ ебгъэщӏымэ нэхъыфӏщ исраф пщӏынкӏэри хъуну. Абы окислиться ищӏа нэужь щӏыху мэхъури икӏи дыжьыныр ешх абы. Щӏыху хъуам. Ар тэмэму умыгъэкъабзэм, тэмэму томыгъэкӏыу щытмэ, исраф ищӏыну. Илъэситӏ-щым зэ бгъэкъабзэмэ хъуну.
Иджыпсту бзылъхугъэхэм фащэ дыдэу ирамыгъэдми, моу стилизованэ жари бостей ирагъэд, абыхэм традэну щӏыӏу цӏыкӏухэр куэду къащэху. Цӏыхубзым ейуэ бостейм традэнуми, щӏыӏум ирадэнуми цӏыхубз щӏыӏуи яхудощӏ, мис мы зернь дызреджэ, мис мы Зырызыххэу тегъэвауэ япэм зращӏу щытам хуэдэу дощӏ. Мис мы цӏыхухъум и нэхъыбэм фащэ ирамыгъэдыфми, адыгэ джанэ ирагъэдри, дыжьын щӏыӏу илъу дыхуейщ жари, къокӏуэри, чернь адыгэбзэкӏэ саут зреджэ, япэм зращӏу щытам хуэдэу, мис ауэдэуи дощӏ, джанэм ибдэну.

Пкӏатэ-лъатэу зи гъащӏэ ӏыхьэр езыхьэкӏ щӏалэгъуалэм къагъэщӏ ӏуэхухэм уакӏэлъыплърэ я гупсысэм ущӏэдэӏумэ, цӏыхупсэр мэгуфӏэ. Ди нэтыным къыщыпсэлъахэми, къеплъахэми фӏыщӏэ фхузощӏ, фӏыкӏэ дызэхузэ.